aa kalata inachoka kumudzi kumalawi Obwande mukuti chani achimwene lelonso ndinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifenso kuno kwanu kuchita salanda ayi ndithu tikusuntha masiku akutha amwene zochitika zikuchitika ndithu kwambiri Nakamba kale kuti kwathu kuno kungoyerekeza kuodzera pang'ono ndiye kuti ukhoza kungozindikira kuti zinthu zasokonekera, kuchitika zinthu zambiri kwabasi komanso mwachangu. Lero usakhweze buses nkhwantha za maulendo a pa bus kwathu kuno zandiguliranso sitampa amwene kuti ayi obwande musamakwiye nawobe abale anu akamapanda kukuyankhani kalata zanu koma inuyobe pitirizani kumawalembera tsiku lina adzazindikira chikondi chanu pa iwo akhweze buses Ulemu wawo basi. Akupitirizabe kusamala mtundu wa Nyasalande. Bus zawo zimayenda bwino kwabasi osati mwawumveyi. Ukakwera umakhala otsimikizika kuti sunabetseyi. Munthu une ndimati zambiri zikuchitika amwene. Bwana Kambalame awapatsa get out. Ndikudziwa kuti mudzifunsa kuti eeh get out bwana Kambalame bwanjinso nanga amwene. Eish! Marita the pangolini amwene. Pajatu ndi katundu wa boma. Tidakamba kale nthawi ina yake ija kuti anthu ena ake ndi okonderedwa kwabasi. Zimatheka kuyambana nawo. Ovulala pamapeto pake ndi kukhala iweyo. Che Kambalame basi akuti get out. Iwe zoona ungalodzedwe kulowa m'nkhalango ndi kukagwira ngaka, the pangolini, nyama yotetezedwa ya boma? Iwe wachibwana eti? Ndiyetu nkhani zake amwene. Eh. zomachotsana ntchito pagulu kuti kuyambira lero ndachotsa Obwande bwa Mtasa chifukwa sanaganize bwino pochita ziganizo zawo ife sha koma zoona eti ayi zikomo kupanda kusamala naye the pangolini akhoza kupweteka anthu ambiri kwabasi ndiye ndimakamba kuti chabwino Za bwana kambalame zatha apita koma tsopano tibwerere ku nkhani yolimbana ndi katangale tsopano. Ndakhala ndikumakamba achimwene kuti pena pake nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno kwa zilumika ziwiri zimenezi yasintha ndipo yakhazikika pa munthu mmodzi tsopano. Kwa nthawi yayitali takhala tikumangokamba za the pangolini ayi koma atere ah koma koma koma chitetezo chake iyayi koma koma koma ujeni Ndiye ndakhala ndikumanena kuti nthawi yakwana tsopano tione zipatso zake. Tisamangokhalira kuyankhula ndiye kuyankhula kwa nthawi yayitali koma zotsatira zake nikisi. Pano pamene The Pangolin akukonderedwa koopsa, ndi nthawi ino yoti nayenso athamange aonetse awo amene akumukonderawo kuti zikomo chifukwa mukundikondera, ntchito yanga yabwino nayi. osati monse tayambira ayi koma koma ujeni eh, ko- koma koma tikukonza ujeni eh, zoti timange auje eh, ko- komanso auje milanduyo ndiye ndikumangounjikana kumanga anthu ochuluka kwambiri koma mathero ake zii alipo anthu ochuluka monga momwe nidakambira muja achimwene amene ali ndi mabelo mthumba koma milandu yawo siimadziwika kuti ndiye inatha bwanji itha liti pano Nthawi ikumapita, nkhani zina zidatentha zija monga zija za za za simenti kuti kaya wina adatani kaya kuyitanitsa simenti kugwiritsa ntchito eh, munthu wa, wa, wamkulu blazi amerikano Ndi- ndi mmene inathera sizimaonekanso bwinobwino achimwene chifukwa ndi nkhani imene idatentha osati masewera koma pano mm, hmm. inayambanso kuzizira pano kunabukanso nkhani zina ayi koma olemekezeka ankamka mkalasi konsekwentinyolo mwina ku boma la malalanje uku ankachita zakuti ayi basi kawagwireni anthu kumati eh apa basi zithera mapenate izi mm, kuti kuli zii Kwathu kuno makosana a ndale pafupifupi wina aliyense anamangidwapo, kuponyedwa m'chitokosi cha mapholisa, koma ndikhoza kukutsimikizirani kuti omwewonso amakhala mathero a nkhani zawo, amwene. Kuli zii! Chimenecho ndi chimene chikumanipweteka, amwene. Ndikumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti mayendedwe amenewa ndi atiati kwenikweni? Koma kodi tikanapangabe nkhani yolimbana ndi katangale kapena tayamba kaye tasiya? Lerolino izi za uyu ujeni sa, sa, sa, sa, sa- sattar uyu kuli zii zinayambatu ni moto anthu kumangidwa ena ochotsedwa ntchito ena mpakana pano akadali panja anayimitsidwa ntchito ana awo kusukulu amati akatapita amanenedwa kuti ana ambava awo mayina awo anayipa kalekale koma mwayi woti alandire chilungamo chawo ngati alakwa akaseweze ngatinso ali osalakwa amasulidwe ndipo akapitirize ntchito zawo ayi ndithu kuli zii zaka ndikumapita kwa ifeyo achimwene tisaname timaonabe ngati ndikulakwa kwa basi ndiye nkhani yake imakhala yoti ayi obwande inu simukudziwa kanthu ndi chimidzimidzi chanucho milandu yakatangale imatenga nthawi kufufuza komatu ndiye kwalembedwa anthu ntchito ochuluka athandizire kufufuza milandu mukandifunsa kuti ndiye zayenda bwanji pali kusintha kulikonse pano pamene kwalembedwa anthu ochuluka ku bungwe ah, kaya moyo ukadali momwe muja achimwene kuchita phuma kulankhula kwambiri pa milandu koma zochitika pa ground 0 kumachita kunenerera milandu ngati mpira eya pano pande e, tikagwira auje e, nde tikamaliza auje nde e, nde tika ah, anzathu anadala olo akalakwitse palibe amene angawagwire akalakwitsa ngakhale mabwana awo amangoti basi ndawakhululukira pamene mphongo zina za ndevu zawo mwanjowa kambalame ndi anzake kungolakwitsa pang'ono ndiye kumakhala get out get out munthu wachabechabe iwe ungamayambane ndine pangolini wathu tiye kapita koma bwana simmesa mumakhululuka bwanji nanga ifeso osatikhululukira haya chokani kapitani amandevu inu ndikudziwa mmene ndakamba za mandevumu mwakumbukira kuti edi obwande kodi mkulu uja adali antony antony jere u- uja a- a- ali kuti rasi zakanembo wathu uja ali ku a kha ngati alipo rasta mwina akungodikiranso tsiku lina lake akadzalowa m'bwalo za milandu adzabwezere chipongwe chimene unyamata halayas adamuchita rasi zakanembo nzawo salima alipo ndithu koma wasowa lero mukandifunsa chimwene za mantha anga ndikuwuzani kuti mantha anga akulu akumakhala awoti anthufe tikhala tikupita ku masankho posachedwa apa m'miyezi 28 yokha chidwi cha nkhondo yolimbana ndi katangale ndikhulupilireni chiyamba kuzilala anthu chidwi chawo chikhala ku kampeni Mantha anga akukhala oti ena ake akhoza kumadzagwiritsa ntchito milandu yomweyi kuvulazira ena. Ena ake akati ayimirire kuti aonekeko ngati akuthamanga, ena adzathamanga kwa a bungwe kukawauza kuti kodi mapepala a milandu ya uje aja bwanji? Muwaika pati? Tikufuna milandu yawo iyende mwachangu. Chete amene akuchitika panoyi pa milandu, ndithu ena ake akufuna adzagwiritse ntchito chete yemweyo kukhalitsa pansi ena. Ndalankhulatu monga polofiti bwantasa wakumva wamva. Mmbuyomu ine ndi namagetsi wangayu tisanayambe kugwiritsa ntchito gasi maganizidwe amakhala oti ii kuphikira kugwiritsa ntchito gasi ndikoopsa ndipo za ngozi zinali nkhambakamwa chabe amwene masiku ano aa kuphika kwathu kuno kunaphweka kwambiri zopanda utsi zadongosolo osati m'manja kuchita kukhakhala munthu chifukwa cha makala ayi ndithu ngakhale mulendo kungobwera modzidzimutsa kuti hey Kwabweratu alendo kuno! Ndithu, zimakhala zapamwamba. Pompopompo moto wayaka, chakudya kupsa mwachangu. Community Energy Malawi, Ecogen komanso 265 Energy Limited mogwirizana ndi a bungwe la UNDP komanso boma la Japan akutithandiza kwa Chaferamthengo kuno achimwene tikugwiritsa ntchito gasi chifukwa ndi njira yotchipa komanso yoteteza chilengedwe achimwene. Msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa Chonde tikuyembekezerabetu malume che sekere nthawi zonse tikamalankhulana pa tenifolo nkhani kumakhala imeneyi achimwene kodi anthu aku makwapafe tinakulakwirani chani koma? ndiye ndimawauza kuti osadandaula malume nsewu utheka basi ya hazenolo nde eeh koma amwene si thamo laketu poyenda ngati mbira ya mphongo matama hazenolo matama hmm. ayi Sing'anga wa ulendo uno akuoneka kuti agwirana naye magazitu. Paja sing'anga wake timakhala naye mwachafera nthengomu. Mm, kodi mankhwalawo samapangira komwe kuno? Dzana lotu mpira imakhalanso ikusewera komwe kuno ku ground mwachaferamu. Anthu kumaona ngati ali ku Mangalande amakhala akusewera pa bwalo la sing'anga Galisha wa m'mudzi mwathu. Sing'anga Galisha watchuka mwamva inu. ngakhale ena ena ake amene a- a- a- anduna a- a- a- athamangira komweko kwa sing'anga Galisha A- akumakhala akuwaphika muchimphika akuti kuti asawasiye mu kabineti asiyidwa kale tatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse